ụtụtụ ọma ndị ọma nwe mmadụ ndị igbo ndị ọma ọ ga-adịrị mma ndị ihe ọma na-emere kwa mgbe kwa mgbe ndị osebụrụwa dị n'igwe kechara sị ha gịnị gaanụ mụba zụba riwenụ uri kawanụ ụnụ ma na ngozi nke e nye ndị igbo ọ pụrụ iche m sị m kwuo ana m asị unu unu abọọla chi ana m asị unu elee otu unu dị olee otu eke si anya anwụ unu rị kpo ole unu emela kpo ole ndị iti na-asị how are you today ana m asị unu olee otu unu dị na mmemme unu abọọla chi rị ụbọchị nke tata ka anyị nọ wee na-asị unu ndị na-azụ ahịa ebe dị iche iche ọ bụ ndị nọ n'alaba a nọ n'aba a nọ na balogun a nọ na mushin kedu ebe a ga-akpọ ahịa e bido kpọwa ahịa ndị igbo a ga-akpọcha ya gịnị ụbọchị nke tata a nọ na trade fair kedu ebe a ga-akpọ ọ bụ oshodi ajegunle kee ebe m ga-akpọrọ ghara ibe ya ana m asị gburugburu ahịa niile nọ na Lagos ndị igbo na-azụ unu abọọla chi kedu otu unu dị ka unu na-aga ahịa n'ụbọchị nke tata zụtakwanụ zụkwanụ mma o ahịa niile nọ n'ala igbo ebe ndị igbo na-agba na-azụ na-achọ ihe e ji aratụ mmanụ ana m asị unu zụtakwanụ uru zụtakwanụ uru zụtakwanụ gịnị uru suruwekwanụ ofe n'elu anụ ọ bụ ndị nke nọ na mba ofesi ndị nke a na-akpọ diaspora ihe ọbụla onye na-eme unu na-azụ ahịa unu na-ebubata ebubata unu na-ebugo ebugo surunụ ofe n'elu anụ ọ ga-adịrị ụnụ mma ebe ọ bụla onye igbo na-agba mbọ na-esu ọsịsọ ka ọ tụta ihe na ezinụlọ ga-eri mara na aka aja aja bute aka mmanụ mmanụ ụnụ agbaghị ọkpụkpụ ụnụ ga na-ata uru uru ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọ ga-agaziri ụnụ n'ụbọchị nke tata ihe ọ bụla ụnụ tiri aka gịnị ga-adịrị ụnụ na mma n'ọnwa nke juun n'afọ 2023 ka anyị nọ n'ụbọchị nke atọ na-asị ụnụ ụbọchị ga-amara unu mma n'ọnwa a ọnwa juun a sọsọ aṅụlị aṅụlị egwu ọma egwu ọma ihe ọma ihe ọma ihe ndị unu na-achọ mgbe unu na-enwetebe unu ga-enwetasị ya n'ọnwa a ndị nọ n'ọrịa biko ana m asị osebụlụwa ya tie aka ngozi ya n'ebe unu nọ ka unu gbakee unu gbakee were ụkwụ unu gawa ije onye ọbụla ọ na-ara otu o si ara ka ọ dịrị ya na mma ọ bụ ndị nke na-achọ ihe a na-eri ndị na-enweghị ọrụ onye nwe m ga-enye unu ọrụ ndị na-achọ ihe dị iche iche bụ ihe ọma onye nwe m ga-emezuru unu ya maka ọ sị ya ga-emezu gịnị ebumnuche anyị ndị na-agụ akwụkwọ biko gụtakwanụ mma unu ga-eji ezi akara ugo wee pụta ndị na-achọ ịbanye abanye onye ọbụla na-achọ ihe ọbụla otu o si dịrị ya n'obi ana m asị osebụrụwa dị n'igwe biko ya mee ka unu nweta ya ekpere m n'ụtụtụ a bụ n'isi ndị wụ ndị igbo niile ebe ọbụla unu na-anọ na si anwụ chakwara unu mgbe ọ ga-acha mmiri zooro unu mgbe ọ ga-ezo ndo ndo na ihe ọma ihe ọma ga-eru unu aka ka chineke nọ n'eluigwe gozibe unu mejupụtara unu ebumnuche unu ndị nke na-enwebeghị isi anọkọta rara tọpịọm ana m asị bido n'ụbọchị nke taata unu ga-arara pịọm onye nwe m ga-emere unu izuzu obi unu unu ga-arata ihe ahụ unu na-achọ ndị nke ọ na-adị ka a na-emegide emegide ndị nke a na-ana ihe ha n'ike ndị nọ na mkpa dị iche iche ana m asị unu na onye nwe m ga-eme gịnị ka ọ dịrị unu na mfe ọ ga-agọzi unu mee ka ihe ọbụla ezinụlọ ọbụla na-achọ ya gaara ya nke ọma ndị ọbụla na-achọ nke ọma mana ndị na-achọ nke ọjọọ onye nwe m a na-eme nke ọjọọ a na-achọ ka ọ bụla ọgwụ nke ọjọọ mmadụ na-echere ibe ya ana m ayọ osebụrụwa bi n'igwe ka ọ gbanwee ya ka ọ bụrụ nke ọma igbo ekunie ka anyị wee na-asị unu unu abụọla chi ya gazikwere unu ebe unu na-apụ taata ụkwụ unu ji apụ ka unu ga-eji alọghachi gịnị ga-aka mma ihe ọma ga-emere unu na ihu mere unu na mere unu na gburugburu unu niile mere ezinụlọ unu eze ọchị ga na-awa unu mgbe niile ọ bụkwa odoziakụ chinyere aneke ogbonna ka unu na ya nọ na gịnị mmemme igbo ekunie na-asị unu unu abụọla chi na-asị gịnị ya gaziere unu osebụrụwa biko duwe unu ebe ọ bụla unu na-anọ ise